I kwuru okwu maka nwaanyị anaghị aka nzu mana ọtụtụ ihe ka m na-afụsị na soshal midia ị ga-afụ nwaanyị o buru ụzọ ọ na-aka na-asị gị na ọ wụ amami o nwee ndị na-asị na ọ nnukwute eze nwaanyị na ha akarịgo a na-akọwara ha mba na nwaanyị anaghị aka nzu ha na-asị gị na ịma ha na-asị na onye a ama ihe ọ na-ekwu that you can do it kee ihe wụ ndị eze nwaanyị repercussion kịta ndị eze nwaanyị kịta na ndị ụfọdụ ụmụ nwaanyị kịta mabatara n'omenala fa bụ ọmụta ọka mana okwu ka m na-ekwu m kwuchaa okwu nwere onwe m onye ọbụla je ajụ okenye nọ na be be onye ọbụla ga-ajụ okenye nọ na be be na nwaanyị nwere so many things ọ ma na-emenwu nwaanyị adịrị ewu ikenga nwaanyị adịrị aga alụsị alụsị ee ibe na sọzi ebe nwaanyị ga-aga ọ bụ ndị mmiri ya na agwụ ya nwaanyị adị edokwa chi ya egbulu chi ya ọkụkọ maọbụ ewu nwaanyị ama ndogwara onye ọzọ chi ya nwaanyị adịghị edokwe ndị isi ya mana ibe niile anụnwa ụmụ nwaanyị fesbuk kịta Ọ kasị nkụ. bụ ekwetarọ mana o nwere ebe ụla mere anya ị jụrụ maka repakọshọn ya ee kedu ihe ya repakọshọn ya riri nne na-eme ụfọdụ n'ime be na-arụ egwu a nwaanyị ndị na-achọ nwa pụta Mhm. ma karịa repakọshọn ya dị ebe ahụ Ee. egwu a ị ma na ịmụnụbe nwa na ọpareshọn nke pụta ndị ga-apụta ga-epe mpe a sị gị na kọdụ kere nwa n'afọ maka gịnị na nwaanyị mee ka nwoke nwoke eme ka ndị mmụọ i ji n'aka gị ekedo onwe gị maka na onye gburu onwe ya sị na ọ nọ mmadụ gburu ya iji na-aka m anya ọ bụrọ ozugbo ozugbo abụ ka omenala ji eme mmadụ ibe na omenala bụ ọkpụkpụ anụ ị tachaa i debelu ụmụ gị ị tachaa i debe elu uko ọ gụwa gị ọzọ i weta omenala na-ede ka kerozin ọ bụrọ mbọsị abụ e gbujiri osisi ka osisi na-ele ọ bụrọ mbọsị e gburu mma n'ụkwụ ka ọ na-elu abụ na nwayọọ nwayọọ o wetata onwe ị mara ibe a gwa gị na nwaanyị adịghị eme Mhm. iwepụ anya gị dị ya ime ya na ịkala anya maọbụ na ị na-ege some teachings ba na-eme na social media onye ọbụla abụrụgo onye nkụzi Social onye ọbụla media. abụrụgo onye nkụzi n'ụwa tata nwaanyị adịghị edokwe chi ya nwaanyị adịghị ewu ikenga ikenga nwaanyị bụ di ya ma ọ bụ nna ya ikenga di gị bụ ikenga gị ikenga nna gị bụ ikenga gị nwaanyị adịghị ewu ikenga ma tata nwaanyị ndị eze nwaanyị tata na-edewere nwaanyị ikenga dewere nwaanyị chi nwaanyị ada edokwe chi maka ndị eze nwaanyị tata chi ngịnwa na onwe gị bụ nwaanyị nwerọ right idokwe ya talk more of idokwe chi nwoke bulu amụ bịa n'ibe gị asị gị idokwele ya chi ya ụnụ edochiezi ụnụ ekechizina ndị mmadụ na ụnụ na-ekechi ndị mmadụ ibe ndị a bụ ibe ibe nwaanyị nne- ibe ibe gbasara ibe a riri nne mana ka ekwubili ekwubili agụghị gị mbọsị gị na nwaanyị ada awa ọjị nwoke ga-ata nwaanyị ada awa ọjị nwoke ga-ata Mhm. asịghị m mụ na nwaanyị ada awa ọjị quote me wrong Okay. asịghị m na nwaanyị adịghị awa ọjị nwaanyị nwere ike nọdụ ebe nya na ụmụ nwaanyị ibe ya nọ ọ gọọ ọjị gọcha ọjị ọ waa ọjị mana nwaanyị ada awa ọjị nwoke ga-ata ịma na ịwa ịma na ngị na ndị ọyị gị ga-ata mana nwaanyị gaa ebe nwoke nru ma ọ bụ na nwoke anọdụ ya ibunye ọ bụghị ya nwa gị nwoke bunye ọjị sị ya gọọ ọ gọcha nya waa ka ụnụ taa maka na otu mụwa nọ ebe a ekwesịrọ m ịwa ọjị ebe nna m nọ ndụ ịma na nwoke ka m bụ nna m nọdụ ndụ nna m anọdụ ya nọdụ na kọmpand ebe anyị nọ kịta ebute ọjị m waa ọjị asị nna m ga-awa ọjị ọ bụrọ mụnwa ka ọ dịlị ịwa ọjị no nna m ga-awa ọjị maka na ji ada esi n'ọdụ epu ome na ọ n'isi ka ọ na-esi epu ome